Fearadh na fáilte romhaibh uilig chuig ócáid an Chiste Craoltóireachta Gaeilge inniu. Thosaigh mise ar an scéim cúpla bliain ó shin agus anois tá mé fostaithe ag Macha Media in Ard Mhacha agus is iontach na deiseanna a chuirtear ar fáil do na hoiliúnaithe úra. Ón chéad lá bíonn tú ag obair ar na léiriúcháin mhóra. Tá muid inniu i gCultúrlann McAdam Ó Fiaich agus An ócáid a bhí ar siúl againn ná bronnadh na dteastas ar oiliúnaithe nua an Chiste Craoltóireachta Gaeilge a chríochnaigh scéim bliana. Tá muid ag déanamh ceiliúradh ar seisear oiliúnaithe nua a tháinig tríd scéim s'againne, seisear a raibh ar scéim teilifíse agus ansin duine amháin a raibh ar scéim léiritheoirí raidió faoi oiliúint. Bíonn siad le comhlacht amháin ar feadh sé mhí agus comhlacht eile don sé mhí eile. Scéim na Léiritheoirí Raidió Faoi Oiliúint a bhí mise i mbun. Cuireadh in bbc Gaeilge mé ag obair ar an chlár, an t-irischlár raidió Blas. Bhí mé ag obair in bbc Raidió Uladh agus fuair mé an-an-taithí ar an chóras atá acu ansin. Chaith mé an chéad chuid de sin i gcomhlacht léiriúcháin darb ainm Below the Radar. a dhéanann go leor sraitheanna do bbc, TG4, rte is a leithéid agus ansin bhog mé go dtí NVTV, sin stáisiún áitiúil anseo i mBéal Feirste. Ó Lizzy Murphy. Le linn an ócáid ansin chonaic muid dhá scannán a rinne na hoiliúnaithe agus iad ar chúrsa léiriúcháin le Macha Media, chéad cheann Fuaim an Lúm, so bhí sin bunaithe ar bean óg atá ag déanamh céim nó máistreachais in Ollscoil Uladh ar. an ceol agus an nasc agus an ceol agus iad sna sna mills, na linen mills. Paddy Rafferty. darna físeán, ceann iomlán éagsúil agus ceann iontach greannmhar a bhí ann faoi fear óg ó Meiriceá a tháinig trasna le staidéar a dhéanamh in Ollscoil na Ríona agus. Gan fhios dó, chuir sé isteach ar scéim cónaithe a raibh dírithe ar Ghaeilgeoirí. Thosaigh mé ag labhairt i nGaeilge le Stuart Fry mar thuig mé go mbeadh Gaeilge aige agus ní raibh cliú dá laghad aige cad é a bhí mé a rá. Caithfidh mé a rá go raibh na físeáin ar dóigh ar fad. Ag amharc air sin anois, tá rud beag náire orm ar an fhíseán a rinne mé féin cúpla bliain ó shin mar, Rinneadh iad go hardchaighdeán.
Ní raibh scéim ar bith cosúil leis seo ar siúl nuair a thosaigh mise amach sna meáin agus is iontach an rud é go bhfuil na deiseanna seo ar fáil do dhaoine. Chonaiceamar torthaí an obair a rinne siad nuair a chonaiceamar na físeanna a rinne siad mar chuid den scéim agus anois roinnt acu ag obair san earnáil.
Tá mé fostaithe, buíochas mór le Dia, le Raidió Fáilte faoi láthair ag obair mar irischraoltóir cúnta ag an foireann nuachta agus cúrsaí reatha agus is cinnte nach mbeadh deis mar seo agam muna raibh mé ar scéim an Chiste Craoltóireachta Gaeilge. Alright, bhuel tá sé in am againn na teastais a thabhairt amach. Is dócha gur bhain muid uilig an-sult as, thig liom a rá go pearsanta gur bhain mé féin an-sult, an-taitneamh, an-tairbhe as an scéim. Thosaigh mé amach. Ní raibh taithí ar bith, le bheith ionraic, agam san earnáil teilifíse. Go díreach amach anseo, sílim go mbeidh mé ag amharc ar an léiriúchán, ach tchífidh muid. Tá agallamh agam amárach, so méara ceangailte! Sílim go bhfuil sé thar a bheith